kedu ka unu melu ndị be anyị asị m ka anyị tụgharịanụ uche anyị nọtụkwa nọtụkwa anyị asụkwa asụsụ be anyị ka anyị kwuonụ gbasara ife na-eme n'ala Igbo ọnọdụ ala Igbo nọ kịta ọ dịkwanụ mma etu ahụ o nwere mgbe a na-asị na ala Igbo wụ ebe nsogbu adịghị cha chaa nke oyibo na-asị the most peaceful part of Nigeria mana e nwere ike ikwukwazi etu ahụ kịta ife aghasasịgo ọ na-ewute anyị nke ukwuu kee kwanụ ife kpatara ya ejibughị ụdị ife a malụ ndị Igbo inye nsogbu ka m gwa unu enwebeghị ebe tọrọ m ụtọ ka ala Igbo m jechagodu m jechagodu m ma achọkwa ka m metụ ọkpa be anyị o nweghị ife dị ka ala Igbo ee mana kịtazi ijekwuzi ala Igbo nwanụ na-atụ egwu ị ga ụzọ i si aga aga eje ndị ntọ juru ya i lukwa n'ebe ahụ ị na-ezekwa ndị ntọ ọ ife mwute e nwere onye na-asị mana achọghị m ikweta e nwere onye na-asị na ọ dị ka ndị Igbo be anyị mụta amụta karịchaa anyị mụta ya emefee ya oke mgbe mbụ ife a na-akpọ ịtọ mmadụ nya kidnapping ọ na-efe anyị efe na ọ na-efe anyị efe na ntị ị nụ a kọgodo na a na-eme kidnapping ị ya asị na ebe ị nụ na e mere ya na side ebe a na-ekwu ya eteka mana etu o si wee dị kịta ọ dụzi anyị nso nọlụ n'ihu anyị anyị na-eme ọtụtụ mpụ m wee na-ajụ anyị chọrọ ịchị onwe anyị anyị chọrọ inwere onwe anyị etu a ka ọ ya adị n'ala Igbo anyị sị na anyị achọghị ịdị ka Naịjirịa na anyị ya edozi be anyị ma tupu anyị enwe Biafra anyị ya ahazi ọnọdụ ka ka ọ ya esi dị o nwere onye mụ na ya na-agbagharị wee sị m mụ hapụ ife ahụ na Biafra anyị enwe isi after all kedu ndị ya achịkwa Biafra ndị Igbo ọ bụrụ na o nwere ife dị iche ndị Igbo na-eme ndị governors anyị ndị House of Reps ndị Senate anyị ndị local government chairman anyị ndị councillors anyị ward different one house of assembly members anyị na ha ka ewetego mgbanwe ahụ na ụlọ nwere ife ndị igbo ji wee karịsị ndị ọzọ na anyị ekwesịghị ị na-afịa na mgbanwe ahụ ka adịgole anyị enwego mgbanwe ahụ tupu Biafra abịa na anyị enwego mgbanwe ahụ mụ hapụwa ife a onye asị mụ hapụwa na o nwe ife ya adị iche ngị nwa na-enene m kịta ị nwere ike ịgwa anyị ife biafra ya eji dị iche gwanụ anyị maka otu ndị a nọ n'ime naijiria na ala igbo ma ọ wụ na east wụkwa otu ndị ahụ a ya afụ n'ime biafra kedu ife anyị megolo anyị ji wee ka naijiria mma ụfọdụ a na-asị ọ tupu eh, sọ- sọsọ mgbe biafra bịara kedu ka ị ya esi mee mgbe biafra bịara nya ka ntị ka m jụọ ọ biafra bịa akwụsị ịtọ mmadụ mbụ ndị ntọ ndị kidnappers kedu ka anyị esi mee ihe onyonyo anyị na-eme kịta vidiyo a woo ka i wee gwa anyị ka i wee kọmentị ya ka i wee depụtara anyị sị anyị nekwa ife a ya eme biafra ya eji nwee mgbanwe depụtara anyị ya ebe a na-ede ife edemede na vidiyo anyị na-afụ gwa anyị ife biafra ya eji dị iche maka na otu ndị a nọkwa n'ime naijiria kịta ebe anyị kpọọ naijiria n'agbanyeghị ala igbo otu ndị ahụkwa eze otu ndị e nwere ike asị anyị enwe uwe ojii nke anyị uwe ojii ya wụ ndị be anyị ya anọ n'uwe ojii maka etu o si wee dị kịta a na-ewetara anyị ndị Hausa ndị Fulani ndị obodo ndị Yoruba ndị mfe mmanụ ndị ọzọ ka abịa na-awụlụ ndị uwe ojii be anyị mana mgbe ahụ ya awụ ndị uwe ojii nke anyị mana nwekwanụ ife ya adị iche gwa m ife ọ ya eji dị iche achọ nke ka ife anyị chọrọ ịkpa kịta gwa m ife ọ ya eji dị iche kele ife mee na Biafra ya adị iche kedu ife ngị nwa ya eme ya eme ka ọ dị iche maka ife a na-agbakasị m ahụ enyochaana m anya n'ime na-asị biafra biafra biafra ọ dịkwanụ mma n'eziokwu n'eziokwu ekwenyekwa m na biafra ekwenyekwa m na biafra ya akala anyị mma mana kelee ife anyị ya eme ka o wee dị iche asịkwana m na ị ya-egbusisi ọtụtụ ndị ndị ọjọọ mmadụ ole ka ị ya-egbu nya ka m chọrọ ka ị gwa m kịta ebe a ka anyị na-akwụsị na obere ihe onyonyo anyị sị ka mee gwa na anyị ngwanụ daalụnụ